Ọ bụrụ ka anyị aba na New York session so ka anyị lee anya ihe a- ihe na-aga ịbịa n'ihu otu anyị na-aba New York session na ọ ya wụ ihe a na-akpọ volatility ọ na-ebu anya ajụ ya gbalie elu ya agbalie ala ya gbalie elu ya agbalie ala ya gbalie elu ya agbalie ala so in a nutshell e post gokwe m chart eh, before maka ihe gbasara ihe a na one hour but eh, ka m tụlekwa ya anya again m eme ya na nkenke so ọ na-ele ya anya ka o si wee dị na one hour first thing ihe bugoro ụzọ lee anya bụ ka otu ndị zụga ahịa si azụga ahịa ka e- ka e- kparamagwa ndị zụga ahịa lekwa ebe a na ebe a na ya wụ nke m na-akpọ supply roof ọ mụnwa rụpụtara ya ya nwa wụ the supply roof ọ mụnwa nwe that word ọ mụnwa ọ mụnwa tinyere ha abụọ together ọ mụnwa nwe ya Ị- ị jụkwa Google Google ga-agwa gị na ọ mụnwa nwe ya jụọ ese ọ ga-asị gị na ọ mụnwa nwe ya na ọ Shavyfxhub nwe that eh, that eh, s- eh, ihe a connotation a and eh, site na amara Google na AI akọpịrịwokwa ya sịkwa m na ọ na the thing na ọ dị correct so ụzọ ihe abụọ i ya-ele anya ebe a na otu a na-aba New York session wụ ka anyị mara ebe ahịa ga-akpọ ụkwụ maka na e nwe ndị nwe ahịa ahịa ị hụrụ like this na otu ị fụrụ ahịa na o nwe ndị nwe ya o nwe ndị nwe ya ihe a awụghị ahịa ụmụaka ihe a- ahịa a na-akwado akwado ọ wụghị ahịa e mebere onye na onye ọ bụla So ka ị fụ na that na the ahịa nwere potential for downside than upside. Tupu e kwube potential for upside, ee eh, ahịa ga-atọgodo ụkwụ n'ala ebe a. Ọ ga-atọ ụkwụ ebe a. Ọ na ọ tọọ ụkwụ ebe a. Then e lewe potential for upside. But for now, potential dịgodi now wụ potential to downside. But uh, that one does not mean that uh, the market cannot flip ahịa nwere ike change obi ya wee tigiri isi ebe ọzọ so ka anyị lee anya ka m gbanye film ka m gbanyere ha film so ihe ele anya ebe a na e nwego breakout of one hour trend nwekwa follow by retest ihe a na-akpọ break and retest so e nwego break and retest ebe a on one hour so ife ọzọ m na-ele anya bụ ka anyị mara ma ndị a zụrụ ahịa yesterday ma ha etinye ọkwụ ebe a ọ na ha tinye ọkwụ ebe a ọ ya adịkwa m ka a ya a ya ewere ihe a na-akpọ liquidity grab ndị aka akpa ndị na-ama mmadụ aka akpa ha etinye aka n'akpa ha mere ego mmadụ ọnya na ndị a na-akpọ liquidity grab ọnya ka a na-akpọ ya so ọ dị ka ha na-eshi ọnwụ na that eh, 4030 4032 ka m tinyere yesterday but ka o si wee dị adị m sure na onwe ego onwe ego dị na eji eji eji eji ego afịa na o nwezi onye ji ego na onye ọbụla na-azọzi isi onwe ya azọ so ka m si wee fụ ya na so ihe m na-ele anya ọ dị ka ndị a ga-agbadata ala so ọ wụ ka ka anyị si ele ya ọ dị ka ha ya etinye ọkwụ around um, 3994 3998 during London uh, New York session ka ọ na ile ya anya and uh, onweghị any fundamental news e nwe taa so anyị lee anya from broader picture ị fụ that na a ga-enwe ntinye ọkwụ ebe a ntinye ọkwụ ebe a wụ high risk ntinye ọkwụ ka a na-akpọ setup ọ high risk eh, ọ high risk setup dị ebe a ntinye ọkwụ nke ebe a wụ low risk setup nke nga nke nga a low risk so ebe a high risk ebe a low risk so ọ depend eh, ka a na-akpọ eh, risk appetite akpịrị ogologo otu o si wee dịrị gị o nwe ndị nwere akpịrị ogologo nwefee ya ofe o nwe ndị nwere akpịrị ogologo ha ga-eme anything to make sure that they continue to win i chefuo na enye ndị ebe enye ndị ebe a i rite obere i zuru ike i rite obere i zuru ike but o nwe ndị ha ahụ ha ala nri akpịrị anọdị na ya so i wuru onye akpịrị nọdụ ebe a ị ga na-ebe akwa m makwara mgbe ọbụla ị ga na-ebe akwa m makwara but i wuru somebody na-enwere anya ukwu i nweta nwa obere i were ya gbafuo ya adịkwa long ebe a ya ya ya adị long ka Methuselah because ọ dịkata ahịa egide gị ahịa egide gị egide so ife ahụ ebe a bụ ọ wụrụ na ihe a bịa tinye ọkwụ na ka m si wee na-afụ ya na ka m si wee na-afụ ya that ndị a dị ka a dọ ihe a dọtuo ya ebe a 4000 psychological level eposogo m ya na mbụ and ị bịa lee 4000 a ebe a enwee a strong eh, one hour structure ebe a around eh, ihe a ihe a one hour close 3944 ọ na fa tinye ọkwụ ebe a

around uh, 3894 but uh, ka awụ na ọ guarantee na ọ ya eme because ebe a ya enwe bounce but mụ na-elegodo anya the dollar index uh, performance ihe check ka ịma ife dollar index the measure of the value of uh, US dollar i compare ya to six other major currency ebe e nwere euro nwee pound sterling nwee Japanese yen nwee Swedish uh, krona nwee Swiss franc otu esi wee tinye ọkwa ebe a n'ime fa niile ebe a euro kacha enwe ego after euro ịfụ ego mama Charlie ya bụ british pounds then bịa fụ eh, canadian dollar then eh, before ị bịa fụbe japanese yen na swiss franc so otu a ka esi wee kee ya so mgbe ọbụ ịfụ that dollar index a bịa dịrị above 100 ịfụ that na E- EU ya na-ebe akwa GU na-ebe akwa AU na-ebe akwa user na-ebe onye ọbụla na-ebe so ka anyị lebere ihe mere yesterday mbịala hụrụ afụ yesterday that na Bureau of Labour Statistics under the US Department of Labour yesterday fa wepụtara information tụrụ anyị anya and ife ndị a ga na-ewute nna anyị ukwu Kevin Warsh onye isi ụlọ akụ ka a na-akpọ Federal Reserve ọ ya wụ the apex leader ihe ọbụla ihe gbasara ihe ego na mba obodo Trump all the whole heads of eh, Central Bank nọ na mba obodo Trump ma Louisiana ma Los Angeles gị ma ma Texas ma New York ma California onye ọbụla na na-asubmit report n'aka ya idecha report iwega n'aka Kevin Warsh Kevin Warsh agụọ ya anyị enwe FOMC meeting nwa obere oge ee eh, towards the end of this month onye ọbụla ya abịa ka ezukọ ọnụ ka a maa ma a ka ya etinye ego ma ewepụ ego ewepụ but information uh, Department of Labour Statistics na-enye anyị you know ọ na-enwe otu o si na-eme m n'ahụ so BLS wụ ọ ya dị in charge ihe gbasara information both CPI and PPI under the US Department of Labour ọ ha na-afụ maka ihe gbasara ihe gbasara ma a ga-arụ ọrụ ma arụghị ọrụ ma esi n'ọrụ pụta ma esi n'ọrụ pụta ọ ha nwa na-ahụ maka ya mee so the the data a na-eweta ọ na-agbanwoju anyị anya maka na CPI and PPI pụtaranụ from eh, department a o nwere ka o si eme so Bureau of Labour Statistics e- e- e- sendego CPI and PPI on 14th and the 15th ị bịa lebe these two information ị ya afụ that na ya nwa Federal Reserve na-ele anya ma enwere ike ịhapụkwa rate ka o si wee dịrị maka na ọ na-eshow you that inflation is eh, cooling faster than expected so i- i- i- o o nwere ike ka anyị si afụ ya onye isi ụlọ akụ Kevin Warsh nwere ike sị okay ka hapụzie ego ka ọ dị ka o si wee dị maka na ile core PPI eh, eh, and eh, core PPI result ọ dara ada 0.2 ịfụkwa PPI mm 0.3 so ama ka anyị si eme ife a but anyị ga na-edegodo anya ka anyị na-afụ more information ka ga na-abata ebe a ka anyị ga-eji mara ife anyị eme but at the moment the datas are below expectation you know and the US have never had it like that so anyị amaghị ife ha nwere ike inye anyị but um, both consumer and the producer pricing are, are easing and um, you know there's likely

ee but m na-echegodi ka price ka o nwee ike tinye ụkwụ ebe a ọ na o tinye ụkwụ ebe a o tinye ụkwụ i push into 48 o wee retest zone ile ya anya na ka m gbanye fib ebe a fib m na-agbanye na bụ most likely ebe m na-ele anya ma ahịa ọ ya return ebe a and ebe a nwere very strong eh, confluence here around 50 so ọ na ọ bata ebe a around 50 ihe ihe elebekwa ya anya so around 50 enwere ike nwee correction there which is a, eh, a breakout from the one hour trend followed by retest so ọ na nwee ka ahịa si wee kpọọ ụkwụ ebe ahụ ị ma na ile anya na mbụ ihe mere yesterday mgbe eh, Department of Labor Statistics presented a report yesterday that fell short of expectation ị fụ that na market reacted dollar index wee zụọ gbatuo gold wee zụkwa gbatuo but due to the geopolitical tension ya wụ ndị- mmadụ abụọ na-adụ ibe ha aka n'ọnụ Iran na-adụ Amerịka aka n'ọnụ Amerịka na-adụ ha aka n'ọnụ Iran wee were iwe gaa Strait of Hormuz were gbachie ya were key tụfuo na o nwee onye ọbụla ga-esi ebe efe so as long as the Strait of Hormuz remain locked the global uncertainty persists and the inflation lurking Federal Reserve will be very uh, anxious and uh, will stay on a wait and see approach concerning ihe gbasara ma ya etinye ego na interest rate ma ọ ya etinye ego na interest rate so it's not a pre-cost issue it's something that is data, data dependent and also working with geopolitical factors so a ya etinye into consideration a ya etinye into consideration but ka m si afụ ya na na ndị a na-akpọ bulls na na dịka ha na-achọ defend this level mm, level a na-adị amasị ha this uh, 30 level ka ị fụrụ ebe a ọ dị ka ha gbara ndụ here fa na-asịkwa ya ha fa ya hapụ this level so if um, if they are holding on to this level for for a reason that uh, that's pretty fine mm, ka m si afụ ya ka m si afụ ya ọ dị ka ha na-ejide this level very well so they are holding it firmly for a reason and uh, we don't know why so anyị ama why ha ji ejide that level but uh, otu ọ bụ o si wee dị ọ dị ka market na-eji this level faji gị 30 29 so ka anyị lee anya ma ha ya ewepụ aka ebe ahụ ewepụ aka ebe ahụ enwe ike gbada na agbada agbada na agbada then ị fụ na ahịa drop extra 300 pip 300 400 pip into 3996 ka m drop idea maka na etu m si ekwu ya ka o si eme ee eh, so ahịa abata ebe a

into 4000 ebe a awụ ebe a awụ bounce so ọ ya ọ na ha bata ebe ahụ were iwe ọ ya laghachi back ka o retest a a previous uh, strong uh, demand floor consolidation zone to put it into context ka ị fụ that na price abịago ebe a na after break of structure ọ bịa create here a very strong uh, support structure ka ọ bịaghachi ebe a ka create another support structure break out of that structure ọ create here resistance structure break out of it use ya as a current demand so ebe a that structure adịgo weak ọ na-awụ i were hammer na-apịa na wall na-apịa na wall nwere ike ya apịagide ya the thing uh, were iwe wee wee wee gbasana so ka anyị nee anya ma this bounce a na-bounce na fa nwere ike iwere iwe a iwe o ji na-emove na since they are defending this level ka anyị lee anya ife a nwere ike ime on this uh, ascending trend line on this ascending trend line ọ na fa bịa ebe a respect ya around uh, 48 48 49 ọ ya adịkwa mma e si ebe a lewe ya ma ahịa ya ọ drop eto ọ na obi akaa gị ọ na i nweghị obi hapụ ihe gbasara ire ahịa ebe a chere ya ebe a ahịa drop ebe a then it will not align anyị enwe alignment on trend

so ka anyị na-ele anya ihe eh, New York session na ya na ndị London patikọrọ aka ndị ndị be ha Mama Eliza ha na ndị ke be ha Trump ha tinyere aka the two season na-azụsi ọfụma so this is where you see liquidity where we have a Bank of England in partnership with Federal Reserve a na-enwe liquidity push ị ma na London ka headquarter of capital ego na-aka emove and New York kwa headquarter of capital so the two

that na ahịa akpọ ụkwụ ebe a ọ na-akpọ ụkwụ ebe a that will be nice 3991 3994 into 4000 for a potential buy opportunity so ọ ife anyị na-afụ ebe a and eh, ihe a adịrọkwa easy ọ dịrọkwa easy mm, ọ dịrọkwa easy enwekwa ụzọ e si ga eluigwe dị easy so ị bịa lekwa ebe a again enwekwa another enwe another strong eh, case scenario ebe a